Bi ye tarata don ye feburuye kalo tile mugan ni naani san ba fila ani mugan ni wɔɔrɔ bamakɔ News TV jabaranin filɛlibagaw a ye aw bisimila an ka kunnafoni seteliman kɛnɛ kan kunnafoni daminɛ na miliyari kelen ani a kunkanfɛn siga kɛlen bɛ o la k'a fɔ o tununa cɛkɛda la cɛkɛda min ni a bɛ wele ko autorité routière An ka jamana sɛgɛsɛgɛlikɛla ŋana min bɛ yen nɔ ni a bɛ wele ko vérificateur général ale ka munumunusaalo la cakɛdaw la a sera autorité routière la nin ye cakɛda ye min ɲɛsinnen don sirabaw dilanni sirabaw dilanni ma an ka jamana kɔnɔ o tuma autorité routière la fɛn min lakɔlɔsira yen nɔ o de ye k'a fɔ miliyari kelen ani a kunkanfɛn caman o de tununa awa jamana wagandeba kɔnɔ nin kunnafoni min filɛ nin ye kunnafoni in b'a yira ko kura k'a fɔ maa tan ni duuru bɔɲɔgɔnko bɛ yen siga kɛlen bɛ minnu na n'olu bɛɛ lajɛlen kan ka wele k'u ɲininka u dalakanw na nin nafolo tununi ko in na O mana bɔ yen nɔ an ka marabolo min bɛ yen nɔ n'a tɔgɔ ye ko mahina ayiwa a jirala k'a fɔ ko tasuma mɛnɛ kɔni ye olu ka kungokolon dɔ minɛ tasuma mɛnɛ in ma dan kungokolon ma sabu a nana mɔgɔw ka balo mara yɔrɔ awa k'a o fɛnɛ jeni n'o ye ayiwa ɲɔ mara yɔrɔw ye min kɛra gongoto ani niyaka kɛn siraya awa ko maa kɔni ni ma to a la wa fana bagan ni ma to a la Awa ni tasuma jeni in sen fɛ i n'a fɔ mahina ale mɛri b'a lakali cogoya min na sariya bolo kan ayiwa cɛkɛda min bɛ yen nɔ ni ale bɛ yala yala ka min ye maa minnu bɛ yen n'u bɛ n'u bɛ fɛnw ta ka k'u ta ye ka sɔrɔ u taw tɛ n'u k'a ma ko agence de recouvrement ayiwa ko u b'a lase k'a fɔ kɔsa in na k'u ye wulikajɔba dɔ kɛ Kɛɲɛba mara ani Bamakɔ mara la. Wulikajɔ in kɔni wasa sɔrɔla a la kosɛbɛ sabu a jirala k'a fɔ ko mansinba minnu tun bɛ yen n'o ye peluzi ye, ɔ o bi saba ani wɔɔrɔ tigɛ dara o kan min ye bolimafɛn sen naani min bɛ yen nɔ n'u ko a ma ko pikɔpu, o tan ni kelen n'o ye toyota ye, awa fo ka taga se so jɔlen bannen duuru min bɛ yen nɔ ni ayiwa dunanjiginso de don n'u u nafa ka bon kosɛbɛ awa jɔyɔrɔbaw de b'u la ani min bɛ tali kɛ taji esansi ale litiri ba kelen ani kɛmɛ kɔnɔntɔn tɛgɛ sera ka kɛ o la i n'a fɔ cɛkɛda agence de recouvrement in b'a lase k'a fɔ cogoya min na mali bulonba ɲɛmaa n'o ye général de division abudulayi mayiga ye ale ye maaba dɔ bisimila n'o bɛ tali kɛ sini jamana ale ka lasigiden kura la mali la yan nɔ a tɔgɔ ye ko sisang awa min ye eh, sini jamana ni mali cɛ eh, teriya ni badenya ni eh, baaraɲɔgɔnya min bɛ yen nin bɛ o de kofɔ awa min ye bɔɲɔgɔnya in ye min tɛmɛna awa premier ministre ani siniwaw ka ni lasigiden mali kɔnɔ a bɛ bila hukumu kɔnɔna na o de ye tigɛdiɲɔgɔnma baaraɲɔgɔnya min bɛ siniwa jamana ani mali jamana ani ɲɔgɔn cɛ N'an bɔra mali kɔnɔna na ka yira aw la k'a fɔ furukufuruku o bɛ awa cadi jamana ani sudan jamana ani ɲɔgɔn cɛ nin waati laban ninnu na ɔ k'a kɛɲɛ ni o furukufuruku in ye awa ko min bɛ ayiwa cadi jamana gouvernement olu y'a lase ntɛnɛndon awa février kalo tile eh, mugan ni saba san ba fila ani mugan ni wɔɔrɔ in na k'a fɔ k'u n'u ka dancɛw bɛɛ lajɛlen datugu u ni eh, Sudan jamana ani ɲɔgɔn cɛ. O mana bɔ yen nɔ min bɛ lamerikɛnw ka jamana kofɔ ale ye a lase awa ka min ye kɔdiwari ka den minnu bɛ yen nɔ n'u bɛ eh, taama ka bɔ kɔdiwari jamana kan ka taa eh, lamerikɛn jamana kan awa ko kɔlɔsili kɔni kan ka kɛ u taabolo ye nin wagati eh, laban ninnu na awa min bɛ ayiwa kunnafoni kofɔ min bɛ tali kɛ awa k'u k'u kɔlɔsi kosɛbɛ ani minnu yɛrɛ bɛ yen n'u ka taa ni ka segin fanga ka bon kɔdiwari jamana ni ɲɔgɔn cɛ k'u ka a lase k'a fɔ kɔdiwari ka den minnu bɛ yen nɔ n'u bɛ bɔ kɔdiwari jamana kan ka taa lamerikɛn jamana kan ɔ k'u u taabolo ka kɛ kɔlɔsili ye sabu farati kɔni bɛ nin wagati in na lamerikɛnw ka jamana u taama la nin de bɛ dan sigi bi an ka kunnafoni sentelimaw na aw ni ce aw ka ɲɛmadali ani aw ka kulomajɔw la aw k'an bɛn donna nata la